Hey, amwene machaina ndi ana ovuta kwambiri hey. amwene nkhani ndi iphone mukuziwa kwatuluka ma iphone anyowani iphone 17 eya mwaona mmene amaonekera alipo ama types atatu eh, ndipo akudula kwambiri iphone 17 ikudula kwambiri komano machaina ayamba kupanga something i, I, I suspect kuti kumalawiko mwina anthuwe mwayambanso kupusisana simukuzitsata machaina ndi anthu ochenjera and what they have started doing mwaiziwa iphone xr right iphone xr ndi yakalekale iphone xr ndiye kwapezeka kuti iphone xr ijayo motherboard yake mkati muja imapanga fiti kulowa bwinobwino mu cover ya iphone 17 pro iphone 17 pro ija iphone xr imalowa mmenemu ndikusakireni kaye iphone 17 pro muone kuti imaoneka bwanji aha iyi nde ndi iphone xr kwa amene musakuyidziwa iyi ndi i- xr ndi iphone yochipa yomwe ikumapezekabe eya koma sakupanga nyuwani yayi amakhala ali refurbished eh kuti amangoachotsa kusintha batire kuyika batire ya nyuwani kuwapukuta makamera koma ndi ka iphone ka decent ndithu kamene ifeyo ochepekedwa ife timakwanitsa ka iphone kameneka xr Eya, iyino tsopano ndiye ndi iPhone 17 yomwe yavutayo. Ndi imeneyi. Eya, iyi ndi ya nyowani, very expensive. 17 Pro, Pro Max mtengo wake ukumakwana mwina pafupi 8, 9 million Malawi kwacha. Ndiyoti ambiri ife sitingayikwanise. Ndiye ma Nigerians nawonso ndi kuchenjera kwawo ndi zimenezo mogwirizana ndi ma China chifukwa ma China kunoko ndi aliko. adziwa kuti a ah, ku africa ku kuli anthu ambiri hey, a fake it till you make it fake it till you make it bola bola anthu asakuziwa hey, eh, hey, eh, bola ndikuoneka choncho ndiye akumatenga xr ija nkuyika mmenemumu chifukwa xr ija size yake thupi lake yapezeka kuti ikumakwana ndendende kulowa mu thupi la mu casing ya iphone 17 Eyetu. Ndiyeno amenewa ayamba kupanga kutenga iPhone XR ija eh, akungopanga modify camera eh, akusintha ma battery chifukwa XR ayo so- sakupanga anyowani, palibepo ma XR anyowani ndi akale okay, ndiye akumasintha battery kuchosamo battery yawo kuika battery yanyowani ya eh, ndikupanga kuklina makamera kuklina ma charging port ndiye xr ija ikumakwanira bwinobwino mu case ya pro iphone 17 pro ndiye ayamba kumatenga ma xr aja ndikuwayika mu casing ya iphone 17 pro mkatimo mulibe mu iphone 17 muli iphone xr koma akumaiyika mu casing ya seve- ya ya X, ya, X, ya 17 pro ija right? zonse nkumaoneka bwinobwino ndipo akumayika mbox kabox kake machaina zonse ali nazo akupanga kasilu kabox kaja within 5 minutes amakhala kuti apanga apanga clean bwinobwino kuyikaso ndithu katepi kapa screen eh, kumbuyo kuso kuyika bwinobwino kukuyikira mbox kupanga silu akuyikiranso kachaja pamenepo iweyo ukayinyamula box ija nkumati this is a ndaguliridwa phone yooneka ngati iphone 17 pro komano ili chani iphone xr izi zikuchitika ya ndiye pali mkangano pa youtube pa wama nigerians chifukwa nigerian wina waku nigeria ko anabwera ndi video yake ya ogulisa ma iphone ndiye anabwera nkuzamenya malonda a iphone imeneyi unboxing kuwaonetsa anthu ndi wabweresa mafoni amene aja 200 ndi akugulisa wayika pa mtengo wa 450000 naira ndalama za ku nigeria ndiye ma nigerians anzake amene ali ku, Ni- ali ku china kuno ayiona video ija ndi nawonso ayambano kupanga mavidiyo ndi akumuonetsa mmene iphone imene imapangidwira and alipo a mitundu iwiri akumuonetsa nkumuuza kuti iyi si 450000 ayi iyi kuyenera kuka- kuku- kukuyigula ndi kukutumizira mpaka ukalandira iwe ku nigeria cost yake ndi pafupifupi 280 ndi usamabere anthu imeneyo ndi extortion eye ndi nkhani zimene akukangana anthu za iphone ndiye ndikudziwa ku malawi aliponso anthu akubwereserani uzani ma iphone 17 ma iphone 17 mtengo wake iwe nkumati "Ah, iphone 17 kufera fungo chipa ikumakhala mbox ija yoti kumpasa munthu ma celebrity aku malawi eh, omwe osachedwa kutengeka wa wapasa box akujambulirani kuti ndayenda ndi iphone 17 inu nkumati hey, mani mwayikwanisa bwanji foni ya 9 miliyoni kwacha mwayikwanisa bwanji foni ya 9 miliyoni kwacha ili chani iphone xr mkatimo eyetu ndimangofuna muziwe zimenezo